Funso nkumati kodi boma pamenepa lidaganiza bwanji? Boma limanga chiliza cha Gwanda Chakuamba ndi ndalama zokwanira K2.7 biliyoni. Pomwe dziko la Malawi likukumana ndi mavuto osiyanasiyana, boma la Lazarus Chakwera laganiza kuti chanzeru ndi kumanga chiliza chokwanira K2.7 biliyoni cha Gwanda Chakuamba. Malingana ndi chikalata chomwe unduna wa wa maboma aang'ono, A contractor omanga chilizachi adapezeka kale. Boma linapanga announce kuti chi chilizachi chimangidwa ndi ndalama zochuluka chonchi pa 4 November in 2024. Undunawu wati contractor yemwe akufuna kupangidwa chilizachi akumanga chilizachi ndi a BMC Limited. Ganizo lomanga chilizachi ladza Pomwe dziko lino likuvutika ndi njala, kusowa mankhwala m'zipatala, kukwera kwa zinthu, kusowa kwa mafuta komanso kusowa kwa ndalama ya kunja, US dollars, undunawu waikira kumbuyo ganizo lawoli ponena kuti ndalamayi yagawidwa m'magawo angapo Malemu Gwanda Chakuamba anamwalira ali ndi zaka 82 mu mwezi wa October mu chaka cha 2016. Iwo anaikidwa pafupi ndi kunyumba kwawo ku Lower Shire m'boma la Nsanje. A Gwanda Chakuamba anali munthu odalilika. mu ulamuliro wa malemu Dr Kamuzu Banda ndipo adakhala maudindo akuluakulu kuphatikizapo unduna ndipo mkuluyunso anali wamkulu wa chipani chake cha New Republican Party. Koma kodi anthu mma comment akuti chani za nkhaniyi? Zikuoneka kuti unduna, uh, boma silidaganize bwino pa nkhani imeneyi chifukwa pali zinthu zambiri zimene dziko lino liku, likusowekera ndipo ndalama imeneyi chinali chinakakhala chinthu cha nzeru kupangira chinthu china chake cha nzeru kwambiri chifukwa chiliza ndi malo chabe ongoonetsera kunena kuti wakuti wakuti adagona apa. Koma kodi inuyo mukuona kuti izi ndi zofunikira kutero? Anthutu m'makomenti nde agundika kuyankhula zakumtima kwawo zakukhosi. Wina akuti zachibwana zenizeni, 2 billion tagulirani mankhwala m'zipatalamu or kugulira katemera wa chiwewe osati zimenezo. Wina akuti Gwanda Chakuamba anapangapo chani chanzeru m'dziko muno? Limenelotu ndi funso. Ena akuti zofunikira ku banja la malemu Chakuamba kulamula boma kuti li liyimitse kaye zomanga chiliza mpaka anthu atayamba zitayamba kuyenda ku Malawi kuno za chuma mmalo mongoti HHI mpaka mpaka maka ikhale Gwan Gwanda Chakuamba highway. Ndalamayo ndikuthandiza aspirin akusowa mzipatalamu bwanji? Ena akuti boma ayi koma zoti ku mcp ko kuli anthu anzeru achifundo oopa Mulungu ndakaika ndithu. Fetereza wadula, njala ili mkati, mzipatalamu mankhwala mulibe, zoona zambiri zambiri zofunika ndalama asamalire. Koma iwo akumangira chiliza. Zikuoneka kuti kuti anthu sakusangalala nazo zimenezi. Ena akuti anthuwa ndi amfiti amwene alibe chisoni. Kuti kaya udya chitedze zako zimatere yet next year azibwera looking for our votes. Kodi inuyo maganizo anu m'makomentimu akuti bwanji? Tangopitirizani inuyo kutsatira channel chathu pamene tizikhala ndi zambiri zokupatsirani mmene dzikoli likuyendera. Inuyo mungopanga subscribe pa channel chathu kunena kuti zambirizo zizikufikani mosavuta. Mwakoma nonse.